Uh, ine ne Patson Simon Kabuluzi amene ndili senior group village head man Bweya ndipo ndidabadwa 1942 kumudzi kwa Machinyera kumene bambo wanga alili kuno ndi kumudzi kumene nalowa ufumu ndi kwa amayi wanga popeza kuno ku Chichewa timalowa ufumu kumudzi kwa amayi wako kwa bambo sitilowa ya chifukwa kujaso ali ndi mbumba zawo zimene zimakhoza zolowa ufumu Ah, pa ufumu wanga pamene amandiveka chilemba panabwera gule wamkulu amene anali pamenepopo po padali zoyimbayimba monga zamakono izi kuti anthu asangalale zinali kuyimba nthawi imeneyoyo ndi magule ena a makolo athu anali pamenepo pamene amavinidwa ayi muno mulibe gule wamkulu ayi koma amene adachita obwera ife amachokera kwa Njombwa amene adachavina pa ufumu Ah, choti ndingaonjezere ine ndifuna kuti ndithokoze kwa bwana amene anakutumani kuti adzadziwe umoyo wanga kapena adziwe munthu wanga amene ndayambira ufumuwu komanso adziwe kodi mudzi wanga uyenda bwanji pamenepo mkanithokozere kwakukulu kuti ayi wathokoza iwo chifukwa cha moyo umene muli nawo bwana ndidziwa kuti mumawakonda anthu akulu ndipo ndili chikhulupiriro kuti ayi mudzi wabwera mumaukonda kwambiri ndipo wanasangalala kwambiri chifukwa cha chimenechi ndipo akukuthokozani bwana akusowa choti akuthokozeni ndithudi zikomo ine dzinanga ndine Edwin pa 20 March 1978 kufuna kuti tilandire mwana kuti adziwe mwambo timayamba ukafotokozera akuluakulu kuti pali munthu afuna abwere kuno adzadziwe mwambo wa gule wamkulu ndiye tikafotokozera akuluakulu aja amati bwera nayeni mwana ndina ngasima pamakhala chinthu chimene amatenga munthuyo monga ngati kaya mbuzi kaya nkhuku yopita nayo kuti kuja ndiye tikafika timafotokoza monga ngati kuti alowe mwana uja kuti mwana uja watani wabwera ndiye akuluakulu aja amalola kuti bwera nayeni mwana ndiye pamakhala miyambo imene timanena nkukafika naye kuja chifukwa sikungofika naye ayi. timati mwanayo mwanayo ndiye akuluakulu aja amayankha kuti abwere abwere koma ataphimbidwa kumaso asaone china chilichonse ndiye akafika kuja kudambwe kuja kumene amanena tamchotseni ndiye amakhala gule tsopano yekhayekha ife titathawa mwana uja ndiye amayamba kumpatsa miyambo paja amayamba kumuopseza ndiye pamakhala zinthu zimene amawuzidwa mwana uja ngati miyambo yopa makolo kapena akuluakulu kuchipinda kwa makolo asakalowemo azipatsa ulemu munthu wamkulu osati kumanyoza azidziwa kuti wesaizi yanga kapena wesaizi yanga pamwambo wachichewa ndiye tsapano pena amapatsa munthu kuti amulangize mwambo kuti adziwe mafunso monga ngati kuchichewa ndiye tsapano amapititsa ku- kwa akuluakulu tsapano kaya mmene kulili ngati kunjovu kuti chifukwa sikumakhalaso miyambo iyi chifukwa kuja- gule ngati nyau zija ni gule wang'ono amene uchali koma kunjovu kuja kumakhalaso miyambo ina ndi kuja kumakhalaso anamkungwi ena tsapano kuphunzitsaso zina ndi zina kutukwana kuja kumakhala kwa munthu anthu amayankhula choncho chifukwa ikakhala mwambo wa anzawo koma kugule chimodzimodzi ngati miyambo yawo enawo yo- lem- yomuuza munthu kuti azilemekeza makolo ngati akuluakulu kutukwana ayi ni miyambo monga ngati achitira ngati kusimba achiyao chimodzimodzi nanga kumene kucha mdafa amauza anthu azitukwana ayi ni miyambo ndithu kuti munthu ayenera kulemekeza munthu wamkulu kupereka ulemu kwa munthu wamkulu wina aliyense ndikuti iso aziopa makolo kuchipinda kwa makolo asakalowe kapena kuba ayi miyambo ndithu sisiyana mawu omaliza nikunena kuti ngati pali anthu ena amene amanena kumanyoza miyambo ya anzawo amangolakwitsa muzaona masiku ano kuli mulhako amati walomwe kuli mwambo wachichewa mudamvapo kuti mulhako alomwe amatukwanitsa anthu ayi ni chimodzimodzi panopo nikunena kuti ngati anthu alipo amene amanena kuti gule wa achewa amatukwana anthu nzabodza koma ngophunzitsa miyambo kuti munthu azidziwa chikhalidwe chathu chachife achichewa